igbo bụ igbo ekene m unu ana m ekene unu ụmụnne m ife m chọrọ ịkọwara unu ọ dịgo ọtụtụ ife onyonyo m mere n'asụsụ igbo ee n'ụdị dị iche iche ọkachasị ee mmegide na nzọgbu a na-azọgbu ndị be anyị mana ife m chọrọ ikwu taata bụ na ọ dị mkpa ka anyị lebalụ onwe anyị anya dị ka a ga-esi nebalụ onwe anyị anya ọ dị mkpa ma ndị Igbo nọ na be anyị ma ndị Igbo nọ n'ilo ebe ọ bụla onye nọ kụziberenụ ụmụaka unu asụsụ anyị sụbanụ asụsụ anyị ribeni nri anyị gụbanụ baịbụl igbo ejikwa m ohere a na-akpọku ndị bible society of nigeria baịbụl ndị yoruba dịkwa ya baịbụl ndị hausa dị ya a na-agụ ya agụ eji m ohere a na-akpọku ndị nkụzi ụka niile ụkọchukwu ma fada ma pastọ nọ n'ala igbo senatanụ aka n'ịsụ oyibo na be anyị na mgbada anyị gụbanụ baịbụl igbo gụbanụ akwụkwọ igbo kụzibere ndị be anyị asụsụ anyị ife m chọrọ ikwu na ndị Igbo bụ ndị ama ama n'ụwa niile ndị Igbo bụ ndị a na-asọpụrụ ọ bụrụ na nna m akụzirọlụ m uru ọ dị ịbụ onye Igbo na mkpa ọ dị ịbụ onye Igbo na onwe m iju m afọ dịka onye Igbo aka m adị na-asọ ndị be anyị oyi ana m ekwu na-ekwusi ya ike etoro m n'ala Igbo agụrụ m akwụkwọ n'ala Igbo mana ọ nkụzi a kụziri m na ụmụazị ka nyere m aka na-eto kịta m ka bụrụ ife m bụ taa ana m ayọ anyị unu egosina ndị mmadụ na ọ bụ na onye ma asụ asụsụ anyị dị ka onye ime obodo unu egosina ndị mmadụ na o rie nri be anyị ọ bụlụ onye ime obodo gwakene m ihe kpata na onye igbo ama enwe afọ ojuju gwa m ihe kpata na onye igbo ama apụta n'iru na-egosi ndị mmadụ na ọ bụ onye igbo gwakene m agbụrụ ka anyị mma gwa m agbụrụ ka anyị esi ezigbo nri gwa m agbụrụ ka anyị eri ezigbo nri gwa m agbụrụ ka anyị adị ọcha ndị Igbo na-adị ọcha ndị Igbo na-eyi ezigbo akwa ndị Igbo na-ebi n'ezigbo ụlọ ndị Igbo na-agụ akwụkwọ ndị Igbo na-enyere ụmụ nne ha aka ọ dịkwanụ ofele mmadụ ịbụ onye Igbo ọ dịrọ ofele mmadụ ịbụ onye Igbo jee nene ka ndị ọcha si ebi ndụ ha onye bigiri bigiri bigiri too si n'aka nne ya pụọ n'ụlọ ụlọ chebara mkpa ya i jee na agbụrụ ndị ọzọ onye togide togide too mana onye Igbo ya-anụ nwaanyị ọ ga-atagide afụ gụsị akwụkwọ o jee gbaa odibo gbasịa odibo e duo ya ụlọ ma ọ bụ na a ga-edu ya e duo ya ụlọ o bido zụwa afịa ọ zụwa afịa ọ lụwa ụlọ ọ nụwa nwaanyị o nedo ụmụ ya anya o nedo ndị ọgọ ya anya o nedo ndị ọgọ ọgọ ọgọ ya anya o nedo ndị ụmụnne ya anya o nedo ndị ikwu na ibe ya anya o nyere ndị obodo ya aka ọrụ ọrụ na ọrụ n'obodo oyibo onye ji ebe na-agbaghalị gwa m ihe kpata na ị ma enwe afọ ojuju ikwu na ị bụ onye igbo kedu ife na-asọ gị oyi ịgwa ndị mmadụ na ị bụ onye igbo kedu ife na-asọ gị oyi ị fụ nwanne gị kama ị ya-asụrụ ya igbo ị sụwara ya asụsụ ọzọ kedu ife na-asọ gị oyi na ịsụwa igbo ị nwere ike ịnọkọta sụkata igbo sụwa igbo nnọọ sụwa gị ya na-etiri oyibo ọ gịnị kpatara ya ọ bụ na afọ ejuro unu na unu bụ ndị Igbo afọ juru m emerọ m alụ wee bụrụ onye Igbo afọ juru m ya ka m na-akụziri unu na-abụ n'ụwa niile ifele adị eme m na m bụ onye Igbo ejezugo m mba anọ ka ọ dị ise n'ụwa mana n'ebe m nọ tata anọ m Amerịka ana m asụ Igbo alụ m ọlụ ụka na Igbo ana m asụ Igbo ana m ede ede na-agụ agụ debe igbo sụba igbo yibe akwa igbo inwe nye iri ọ bụ na ị nwere o nwere ife omemana na-asụ ya asụ ọ bụ na ị fụ nwanne gị obi kaa gị bie nya ọma kelee nya na nwanne gị ebe ọ bụla ị fụrụ ya izobe na izobe ka ị ghara igosi ka ndị mmadụ ghara ịma na ị bụ onye igbo ife a bụ ajọ mmụọ na-alụ ọlụ a ndị igbo bụ ndị afọ juru ndị igbo bụ ndị fụrụ onwe fa n'anya ndị igbo bụ ndị na-emekọrịta ife ọnụ amarọ m ebe ajọ mmụọ a si bata mezie ndị mmadụ fụzie onwe fa fa na-enedị onwe fa anyị bụzịara ndị a ga na-eneda eneda a ndị igbo abụ m na-ekwu okwu na-ekwusi ya ike binienụ teta n'ụla a sị emezila unu akaje sị emezila unu efio unu bụ nnekwu agbụrụ n'ime naijiria niile na na agbụrụ niile ndị Igbo bụ ndị na-apụ apụ na-eje eje fa jee na mba fa edozie mba onye ọzọ ndị Igbo na-eje na mba ndị ọzọ dozie mba fa kaba ụka kata ụka ibe wepụta ego fa na-emepụta ife a fụlụ anya na-eyipụta ezigbo akwa na-anya ezigbo moto e jee be nna fa fa alụpụ ezigbo ụlọ kedu ihe kpatara ị ma ejide ikike ịsị na ị bụ onye Igbo ndị Igbo ada asọ oyi ana m agwa unu ụmụnne m sụbanụ asụsụ Igbo ọ na-atọ ụtọ ọ bụla nwa o ghere mma na-akụzikwa n'Igbo otu oge esikwe mbụ ee kụzienụ ụmụaka anyị ka esi ekene ekene na nwatakịrị pụta ụtụtụ o kene onye tọrọ ya ọ pụta ife o kene onye tọrọ ya o risie nri o kene ndị nyere ya nri ọ ihe e ji zụọ anyị ọ bụ na ịkwụla ọtọ okenye kwụla ọtọ i kunie okenye anọlụ ana ọ ife a kụziri anyị ị fụ okenye ka o bu ife na-anyị alụ ị jee nyere ya aka mgbe ị na-eme nke a ị marọ mgbe ị nyere ndị mmụọ ozi aka ị marọ mgbe ị nabata ndị mmụọ ozi ndị igbo bụ ndị na-anabata mmadụ na-enyere mmadụ aka ejirọ obi ọjọọ mara anyị ejirọ ngana mara anyị ngana ka m kpọọ ya n'oyibo ngana bụ laziness onye igbo ị nọ n'ụlọ makpuru na-eche ka mmadụ wetebere ihe ejiro mpịtọ mara anyị nwaanyị igbo maọbụ nwa agbọghọ igbo abụrọ onye na-anọ na-eche sọsọ ka nwoke nyebe ihe nwa agbọghọ igbo na-ama mma chapụ na-arụ ọrụ rụpụta ife bụrụ mmadụ nwa ikorobịa igbo na-apụta gụọ akwụkwọ ọ bụrọ akwụkwọ gbaa bọị ọ gbarọ bọị ọ ga-enwere ọrụ aka ọ na-alụ ịba uru n'obodo ndị igbo abụrọ ndị agụụ ndị igbo abụrọ ndị ngana ụmụ ihe a na-afụ kịta na-akwụgharị na-arịgharị na-emegheri ụmụ ibe a na-afọkọta na-esogharị nwoke ma ndị na-anọrọ na-emegheri onwere ibe agha alụ na-eche onye ga-emeleba makwa na ebe unu si makwa na ebe unu si makwa na agba unu si ejiri ibe agbara ndị Igbo ndị Igbo na-ekpere Chukwu ndị Igbo na-asọpụrụ mmadụ ndị Igbo na-asọpụrụ onwe ha ndị Igbo ada ayọ nri ndị Igbo na-enye enye ndị Igbo na-atụ Chukwu egwu ndị Igbo na-afụ onwe ha n'anya biko sụbanụ Igbo ọ ga-adị unu na mma afụrụ m unu niile n'anya ebe ọ bụla onye nọ ebele m ga na-egbu ebe unu nọ ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrị ezinụlọ unu na mma ọ ga-adịrị ụmụaka unu na mma ebe ọ bụla unu nọ sụba ya o kwerọ gị asụ were nke a nụnwa m sụ kpọnyere ụmụ gị kụziere ụmụ gị a b ch d e f g gb kụziere ha ya kụziere ha otu abụọ atọ anọ ise isii asatọ itenaanị iri kụziere ha ya kụziere ha ka esi agụ ọnụ n'Igbo ọ dị mma ezigbo iwe ka ọ bụ ụmụnne m iwe onyonyo a m mere were ya gosi ụwa niile ka ha fụ ya mmadụ ọzọ ama apụta bịa na-akụziri m asụsụ Igbo mmadụ ọzọ ama apụta sụcha asụsụ nke edebe ife a m sụrụ ọ bụrụ na ị ghọtarọ ya na ịbụ onye mba ọzọ rapụ ya ọ bụrọ gị ka m sụrụ ya ụmụnne m ka m na-asụrụ ya ife a na-ekwu ndị Igbo ife mere anyị na mbụ ama emezi anyị ọzọ mmadụ ama ejizi anyị eme akaje mmadụ ama akparịzi anyị mmadụ ama anazi anyị oke anyị mmadụ ama ejizi anyị wee mee ụchụ na yeye na ndụ ọzọ ndị Igbo teta na ụla ifele ama eme anyị ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ ka Chineke wee mezuo n'ebe anyị nọ ife o bu n'obi ebe anyị nọ aka m bụ ezigbote enyi gị ekwuru m okwu banyere mgbe egburu ndị mmadụ n'Ụzọ Ụwanị ekwuru m okwu banyere mgbe ndị Fulani gburu gburu mmadụ na Akọkwa ekwuru m okwu banyere mgbe gbasoro ndị be anyị akwụ n'Enugwu ọ mụ bụ onye sara ọnụ na-ekwu na-ekwusie ike ekwu ya n'oyibo mana ana m ekwuzi okwu kịta na Igbo onye ayana nwanne ya akọgide anụ n'ọnwa ndị fara na-eje ebe si enugwu na agbara batọlọba akpọ ga na-egbu ibe nchekwuru ibe a gekwanụ ntị nụkwanụ na m kwuru kịta ndị ndụ ọ bụzi na bapụta ichekwụrụ m ya dịba mana si dekwa ya na m kwuru ekwu onye ọbụla bụ onye igbo afọ onwe gị chukwu ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị fụrụ onwe gị asọzina asụsụ gị oyi asọzina ụmụnne gị oyi asọzina ndị be nna gị oyi o nwere ife a ga-eme onye ọbụna ji ife ọjọọ n'aka ya malụ ebe o si nna nna mụtalụ anyị jiri alụ bịa ndị melu omenana gboo anara enye nsị ndị omenana ada egbu mmadụ fa na-asọlụ ana na-asọlụ enu so ibe ahụ nwere mmetọ ma ndị anyị na-afụ kịta sị malụ ebe fa si sị malụ ebe ọbala fa si o mewụrụ ngwanụ ngwanụ ka chineke gozie unu ọ ga-adịrị unu mma ụmụnne m afụrụ m unu n'anya aka m bụkwa ezigbote enyi unu na ụkọchukwu mgbe afa m n'oyibo afa m bụ franklin n'oyibo afa igbo m bụ echezona chukwu mmụọ daalụnụ ụmụnne m abụ m onye abagana anọ m na amerịka ana m eje ozi na chọọchị nke chineke ọ ga-adịrị unu niile na mma udo nke chineke dịrị unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen daalụnụ jisienụ ike o anyị ga-afụ unu ọzọ daalụnụ